Matiu isi nke asatọ ọtụtụ mmadụ soro Jizọs mgbe o si n'ugwu ahụ rịdata. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, otu onye ekpenta bịakwutere ya, kpọọ isi ala nye ya, rịọ ya, sị, Onye nwe m, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha. O setịpụrụ aka ya metụ ya, sị, Achọrọ m ka ị dị ọcha, dịrịkwa ọcha. Ngwa ngwa ekpenta ahụ lara. Jizọs nyere nwoke ahụ iwu sị ya, hụ na ị gwaghị onye ọbụla kama gaa gosi onye nchụaja onwe gị, chụọkwa aja onyinye dịka Mosis nyere n'iwu ka ọ bụrụ ihe ama nye ya. Mgbe ọ banyere na Kapanọm, otu onye ọchịagha bịakwutere ya rịọ ya ka o nyere ya aka. Ọ sịrị, onye nwe m, onye na-ejere m ozi dina n'ụlọ n'oke ihe mgbu, akụkụ ahụ ya kpọnwụkwara akpọnwụ. Jizọs sịrị ya, Ọ bụ m bịa gwọọ ya? Ma onye ọchịagha ahụ zara ya, sị, Onye nwe m, ekwesịghị m ka ị bata n'okpuru ụlọ m. Naanị nọdụ n'ebe a kwuo okwu, ahụ ga-adịkwa onye na-ejere m ozi ike. N'ihi na mụ onwe m bụkwa onye nọ n'okpuru ikike ọchịchị, nwee ndị agha nọ n'okpuru m. Ana m asị onye nke a gaa, ọ gaa, sịkwa onye nke ọzọ bịa, ọ bịa. Ana m asị ohu m mee nke a, o meekwa ya. Mgbe Jizọs nụrụ okwu a, o juru ya anya nke ukwuu. Ọ gwara igwe mmadụ ahụ so ya okwu, sị, N'ezie, ahụbeghị m okwukwe dị otu a ebe ọ bụla, ọ bụladị n'Izrel niile. N'ezie kwa, ọtụtụ ndị mmadụ ga-esite n'ọwụwa anyanwụ nakwa ọdịda anyanwụ bịa soro Ebraham na Aịzik na Jekọb nọkọọ n'oriri Alaeze eluigwe, ma ụmụ Alaeze ahụ ka a ga-atụpụ n'ezi n'ime ọchịchịrị ebe ịkwa akwa na ịta ikikere eze ga-adị. Jizọs gwara ọchịagha ahụ okwu sị ya, Laa, emeela gị dịka okwukwe gị siri dị. Ahụ dịrị onye ahụ na-ejere ya ozi mma n'otu awa ahụ. Mgbe Jizọs ruru n'ụlọ Pita, ọ chọpụtara na nne nwunye ya nwere ahụ ọkụ. O metụrụ ya aka, ahụ ọkụ ahụ hapụrụ ya. O biliri malite ijere ya ozi. N'oge uhuruchi ka ha kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ na-esogbu. O ji okwu ọnụ chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ niile, gwọọkwa ndị niile ahụ na-adịghị ike. Nke a bụ imezu amụma ahụ Aịzaya buru, sị, O bupụrụ nrịanrịa anyị niile, burukwa ọrịa anyị niile. Mgbe Jizọs hụrụ igwe mmadụ dị ukwuu ndị gbara ya gburugburu, o nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha gafee n'ofe nke ọzọ. N'oge ahụ, otu onye n'etiti ndị na-ezi iwu bịakwutere ya, sị, Onye nkụzi, aga m eso gị gaa ebe ọ bụla ị na-aga.

Unu ndị okwukwe nta, gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu? Mgbe ahụ, o biliri baara ufufe ahụ na ebili mmiri ahụ mba, ha niile dajụrụ, dere jii. O juru ndị na-eso ụzọ ya n'anya, mee ka ha jụọ ajụjụ, sị, Ọ bụ ụdị mmadụ dị aṅaa ka nwoke a bụ? Ọ bụladị ufufe na ebili mmiri na-eme ihe o kwuru. Mgbe o rutere n'ofe nke ọzọ nke obodo Gadarene, mmadụ abụọ ndị mmụọ ọjọọ si n'ebe a na-eli ozu zutere ya, ha na-akpa ike nke ukwuu na ọ dịkwaghị onye na-esite n'ụzọ ahụ agafe n'ihi ha. Ngwangwa ha tiri mkpu bido na-ajụ ajụjụ sị, “Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, gị Ọkpara Chineke? Ị gaghị echekwa eche ka oge ruo tupu i bido ịta anyị ahụhụ?” Igwe ezi nọ n'akụkụ ebe ahụ na-akpa nri. Mmụọ ọjọọ ndị ahụ rịọrọ ya arịrịọ, sị, Ọ bụrụ na ị chụpụ anyị, biko hapụ anyị ka anyị banye n'ime ezi ndị a. O nyere ha iwu, sị ha, Ngwa gaanụ. Ha sitere n'ime mmadụ abụọ ahụ pụta banye n'ime igwe ezi ahụ. Otu mgbe ahụ kwa, ezi ndị ahụ gbara ọsọ site na mkputamkpu ala ọnụ mmiri ahụ dabanyechaa n'ime mmiri ahụ, ha nwụkwara n'ime ya. Ndị na-elekọta igwe ezi ndị ahụ gbapụrụ gbaga n'ime obodo kọọrọ ha ihe niile mere, tinyere ihe mere ndị ahụ mmụọ ọjọọ na-esogbu. Ya mere ndị niile nọ n'obodo ahụ pụtara ịhụ Jizọs. Mgbe ha hụrụ ya, ha rịọrọ ya sị ya pụọra ha n'akụkụ obodo ha.